Igbo mụrụ m ekene m unu geenụ ntị ana m ekene nwoke na nwaanyị onye rapụrụ be nne na nna ya onye rapụrụ obodo ya dị iche iche wee bịaba Igbariam tata nwa a sị na ọ na-abụ agbalakata guzuo ọgbawara o nwere obele ife m chọrọ ka m chetalụ gị malụ na ị bịara burial makwalụ na ị bịara ọfala bukwelu n'obi na ị bịara wedding maọbụ traditional marriage

dịka i si wee sị ka ị mụ anya abalị tata ọ bụrụ ka a jụba eri ị na-alarụ ụla kedụ ife ị larụtaa ngwa gekwa ntị achọrọ m ka m kenee gị ekene maka na ọ bụrọ mmadụ niile kpọrọ oku a za fa ma mụ kpọrọ oku ife bara ebe a o lili m ọnụ maka na ife bara ebe a tata a sị ka a gụba ọnụ bakali 15,000 ngwa gekwa ntị tata nwa bụ ụbọchị a kara aka ndị be anyị si na agha a kara aka adịghị eli ngwụlọ ụka a kpara akpa bụ isi ka e ji ekwe ya mụ na Osebulụwa akpago maka ọbịbịa gị ife m na-eme bụ omenala omenala dị n'ala Igbo nya ka m na-eme achọrọ m ka ị malụ na ebe ị bịara ebe a bụ ebe ị bịalụ ka ọ dịrị gị na mma asị m ka m were ọrịa anụnwa pụta ka ọ dị ka mmadụ ka a bịalụ bịa ka ị mawalụ na onye bịalụ bịa na ya ka m bịa ka m kene unu ka m gbawaza gị na mụ maalụ na ịgbasila ego wee rapụ your comfort zone rapụ your mattress rapụ your beautiful houses wee bịaba obodo Igbariam o nwere nkwa m na-ekwe gị taa ọbịbịa nụnwa ị bịara Igbariam o nwerọ ife ga-abụ ka ọ dị in vain na-ege ntị na-ege ntị adịrọ m ekwu okwu ka onye pastor ma m adịrọ ekwu ka onye amụma ana m ekwu okwu ka dibịa maka na ọ bụrụ na isi aka adịzi n'aka aka ababilidindi ọ bụ n'anya anụ ka a na-achọ anya eh, ọ bụ isi anụ ka a na-achọ anya anụ e nwere pastor nwee daddy GO nwee prophet nwee prophetess kama na etube etube na be ndị dibịa ka ha na-eje na o nwere ofu ife m chọrọ ka m gwa gị tata nụnwa i lugo n'isi mmiri gekwa ntị nkwa m na-ekwe gị tata bụ na ọ bụrụ na ata na obi gị dị ọcha ọ bụrụ na iji ezigbo obi gị wee bịa ebe a ọ bụrụ na iji okwukwe gị wee bịa ebe a o nwerọ ife ga-eme ka ị dị otu ị dị wee bịa wee naa na-ege ntị adị m ekwu ya na ike m erika adị m eme ọnụ adịrọ m etu ọnụ enwerọ m any power kama na mụ maalụ na onye m na-ejele ozi bụ ike ka ike ọ bụrụ ka ọ jụwa ndị a na-ejele ozi a mmiri dị na be nna gị so na mmiri m na-ejele ozi ajana be nna gị so na mmụọ m na-ejele ozi ọfọ dị na be nna gị so na mmụọ na-ejelu ozi ndị ichie be nna gị so na mmụọ kpọpụtara m ka m jeelu fa ozi ọ maka na m pụta mere ka i ji wee nọdụ ebe a taa ma m gwa gị na national cake ibe gị na-awalụ na mmụọ na ị ga-awalụ nke gị taa ka m gwa gị ọ bụrụ na mmụọ be nna gị goziba ndị mmadụ tata n'ụwa ọ ga-agozi gị nke gị meelụ m ka i melụ ibe m abụrọ ajọ okwu a sị na ọ na-abụ nwata chọba nke ọ dịka ọ gbara ajọ nwa ma mụ na-ekwu na adịrọ ka ibe na-agwụ akwa ọfọ m na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-akali ibe gị gekwa ntị gekwa ntị adịrọ m ekwu ka pastọ adịrọ m ekwu ka onye amụma adị m ekwu ka prọfet ma prọfetes kama na m na-ekwu ka onye dibịa maka na ọ n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana ka ọ ga-ana n'ọnụ ofeke eji m ọnụ m ji wee bụrụ dibịa wee na-ekwu na isi niile bịara ebe a ọkpa niile bịara ebe a arụ niile bịara ebe a ego ọbụla ị gbaziri wee bịa ebe a ekwu na arọ 2023 ga-abụrịrị arọ gị gekwe ntị ụnọ na ibe gị na-alụ ọ bụrụ na ị lụberọ ụnọ ụnọ na ibe gị na-alụ n'arọ ọnụnwa ka ị ga-alụ nke gị chekwalụ gee ntị gee ntị gee ntị nke izizi bụ mmụọ imelụ gị emelụ nke ịbụa bụ ị ga-echetakwa mmụọ melụ gị adịrọ m ekwu ka pastọ adịrọ m ekwu ka prọfet adịrọ m ekwu na mmiri esike ike ana m ekwu ka dibịa okwu afụ m na-ekwu tata anụnwa bụ na moto na ibe gị na-ego gee m ntị ekwuru m okwu a last year ekwuru m okwu a na olili sọbalị last year imilikiti ndị bịara olili a ndị mmụọ nyere moto bụ aja na uzuzu ekwuru m na arọ ọnụnwa bụ 2023 na moto gị ya-eso na moto m ma-agozi gekwa ntị gekwa ntị adịghị m agwa gị ka ọ tọọ gị ụtọ o nwere otu ife m chọrọ ka m gwa gị a ma ka alụsị ara na aka naabọ ka eji ebu ya onye ọbụla sị na nya ji ọfọ onye ọbụla sị na nya ji ọfọ ma ọfọ maalụ aka ji ya o nwere okwu m ma-agwa gị taa o nwere guideline dị na alụsị alụsị ọbụla na-enwerọ nsọ abụrọ alụsị ka ọ bụ dibịa ọbụla na-enwerọ nsọ abụrọzi dibịa ka ọ na-eme ọ bụrụ na ị ga-abụ odogwu ị ga-edebe nsọ ngwa gee m ntị mmiri ka anyị na-akwado ka anyị jee exactly 12 pm 12 am anyị ga-agaba na mmiri ọkwa dị oke mkpa ka m chọrọ ịma ọ bụrụ na anyị agaba na mmiri ị bụrụ nwaanyị nọdụ na nsọ gị esona anyị wee gaa na mmiri ọ bụrụ na ị ga-eso at all at all i lue n'ọnụ ebe e si abaga na mmiri ị kwụrụ ekwekwana ka ị fụ mmiri anya ife m ji wee na-agwa gị bụ o nwere onye mere otu a last year ọ na-achọ nwa o bi Port Harcourt ọ bịara ebe a last year ọ bịa ọ kpọọ m ọ sị na nya nọ na nsọ na nya na-achọ nwa kedụzi ka nya ga-esi mee m sị ya bịa o luru n'ọnụ mmiri kwụsị tata anụnwa ọ dị heavily pregnant gee m ntị iru izizi imelụnụ bụ na o debere iwu iwu ahụ o debelụ mmụọ wee meeli ya ife ọ na-emeli ibe ya now iwu m chọrọ ka i debe a bụ nke izizi bụ nwaanyị nọ na nsọ esona anyị wee lue na mmiri nke ịbụa biko ọ bụrụ na fonu mmadụ adapụ ma ọ bụ ife ọbụla bụ ife mmadụ adapụ were ya gbalụ bịaba na steji a. ị bata luo handịa nya over to mc ka ọ na menye announce ka ị dadị n'ebe ibe gị bịalụ ka a gọzie ebe ị nọdụzi ebe a nala abụmọnụ ịtụtụna ife mmadụ ife onye ọbụla onye sọrọ ya nya bụrụ ịtụtụkwana ife onye ọbụla maka na ife ị bịalụ bụ ka ọ dịrị gị mma ọhịa adịm mma bụ ị bịalụ ka ọ dịrị gị ofu promise m na-enye gị bụ na ị ma-agba aka wee naa ọ bụrụkwaala na ego dị gị n'akala aka ọ bụrụkwaala na chi gị kere gị kwuo na ị ga-abụ odogwu ọ bụrụkwaala na chi gị kwuru na ị ga-alụ ụlọ ọ bụrụ nwaale na chi gị kwuru na ị ga-agba moto o nwere ife ga-eme o nwere ife ga-eme ka ị nọsi ebe a taa ọ bụ onye kwe chi ekwe o gekwa ntị gee ntị gee ntị adịghị m ekwu ya ka ọ tọọ gị ụtọ agwara m gị sị gị n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ dị ana n'ọnụ ofeke dibịa ka m bụ eji m ọnụ m ji wee na-eme dibịa ọnụ m ji ekwulu mmụọ ọnụ m ji ekwulu mmadụ m asị na mmụọ niile m kwulu na ba niile ga-ekwulu gị mmadụ niile m kwulu na ọnụ niile ahụ ga-ekwulu gị ekwuru m na ị ya-akagbu ilo zọgbuo ilo arọ ọnụnwa bụ 2023 ndị nine jụrụ gị ajụ ga-emesị chọba gị achọba arọ ọnụnwa bụ 2023 ego onye na-agbalụ gị ọsọ ego ga-eju gị aka arọ ọnwa bụ 2023 moto ndị ibe gị na-agba ị ga-agba nke karịrị nke ha na-agba arọ ọnwa bụ 2023 ị ga-arụlịrị ụlọ be nna gị na-ege ntị ka ị ma ka ọ ga-esi wee mee o nwere otu sọbalị si arụ ọrụ otu eze nwaanyị Sọbali si alụ ọrụ bụ ọ bụrụ na ụlọ dị gị mkpa ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ ụlọ na ụlọ dị gị mkpa ọ ga-enye gị ego testing ego ya na-ede ka kerozin nwayọọ nwayọọ ka o ji abịa maka na ọ bịa n'ike ị ma na ọ bụrụzi alụsị ọ bụrụ na ị fụ 500,000 na akaụntụ gị ọ bụrụ na i nwere ana ihe izizi ị ga-eme bụcha ka i je kpụba blọkụ okwu a m na-agwa gị ebe a bụ the secret of success of eze nwanyị sọbalị and achọrọ m ị bịasị ebe a ka ndị nebọ gị ị gwalụ na ị na-eje olili eze nwaanyị sọbalị ka m afụ ibe i jeta ndị ị gwalụ na ị na-eje ịgba arịa mụ ka ọ dịasịla gị ịgba arịa m i jere kedu ibe i jeta achọrọ m maka na ọ bụrụ otu a ga-anyị rara tiye ọ ndị o melụ last year ka ndị ọzọ fụrụ wee bịaba Eh? imirikiti nọ n'ebe a bụ ndị ba fụrụ na ọ melụ ka ba ji maka eme gịnị no ndị ọzọ ka a fụrụ na ọ melụ kịta ọ ga-emelụ gị Eh? now ọ bụrụ na ị kpụba blọkụ ị kpụba blọkụ wee kwụọ onye nke 500,000 jee waa foundation ị waa foundation ebido tibe blọkụ na ife m na-enye gị bụ 6 months tampụ ọnụ gee m ntị gee m ntị ọ ga-enwelele ife ị bịala ebe a for unless maọbụ na ị chọrọ gekwa m ntị gekwa m ntị adị m ekwu ọ bụrụ na anụ na i kwelu maka ụfọdụ na ebe agadi ebe abịa bụ ka ha bịagoro fụ ife a na-eme o nwere something ị ga-ewepụta o nwere something ị ga-ewepụta achọrọ m ka i wepụ spirit of negligence geba m ntị spirit of negligence ga-eme ị nọsịa ebe a ọ bụrụ in vain wepụ spirit of negligence nọdụ ebe a with obi gị niile mmụọ gị niile na anụ arụ gị ị malụ na anụ afụfụ ị na-ata anụ arụ gị na ọ nwere ife ị ga-atatị ya and gee ntị adị m ekwu ka pastor adị m agwa gị ka ọ tọọ gị ụtọ adị m agwa gị ka i nye m ego na ife m na-agwa gị bụ afụ n'anya eme gịnị ọ bụrọ itu ọnụ ọ bụrọ itu ọnụ what you do can tell gewa ntị ọ bụgodụlị na ị fụberọ onye sọbalị mere n'anya ị ka anụgo na ntị ọ bụ asị ka eziokwu ife ọ bụ ị nụrụ na ntị ma ndị ọ ga-efụrụ n'anya iwu dị na asịrị ndị ọ mere mmadụ arọ nụnwa ka ọ ga-emere gị nke gị gekwa ntị gekwa ntị echefukwa m ndị ọ meluo maka na ọ nwere ndị o bunyere moto o nwere ndị bechara olili ebe a o nwere ndị bechara olili ebe a last year mana golu moto this year ọ bụrụ na i so na ndị a wegoro aka gị elu wegoro aka gị elu ọ bụrụ na ị bechara olili ebe a last year

year ndụ fa agbanwee ọ bụrụ na i so na ndị a wenye aka gị elu ma na ịbịara olili ma na ịbịara n'eze nwaanyị sọbalị maọbụ na ịbịara olili maọbụ na ị soro wee lie olili mana ịbịara n'eze nwaanyị sọbalị wee bịa ekpele kpesị ekpele eze nwaanyị sọbalị wee mere gị ka a fụgodo aka gị

ngwa gekwa ntị gee ntị gee ntị metụkwa onye ọ bụ aka ọzọ sị ya na nke a nụnwa merụ m bụkwa mbido na kịta nụnwa ka nke bụ nke nnukwu ja-emelụ m gekwa ntị gekwa ntị gekwa ntị ọfọ m na-agọlụ gị ebe a taa bụ na ị ga-abụ ofu onye eji eme ọnụ n'obodo nna gị abụ m eze nwaanyị sọbalị agwa m ọra mmụọ niile dị n'Imo agwa m ọra mmụọ niile dị n'Abịa agwa m ọra mmụọ niile dị n'Ebonyi agwa m ọra mmụọ niile dị na Delta agwa m ọra mmụọ niile dị n'Enugu agwa m ọra mmụọ niile dị n'Anambra wee kwuo sị na ọnụ m ji ekwulu fa ọnụ m ji akpọku fa na ọ ya ka m ji wee na-agwa fa sị fa ka fa gozie gị ekwuru m na mmụọ afụ na-emelụ ndị ọzọ na ka ga ama ndị iche na ọ ya-emelụ gị nke gị ọfọ m na-agọrọ gị tata bụ na ị ya-alụ ụlọ elu lụọ ụlọ ala ọfọ m na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-amụ nwa nwoke mụọ nwa nwaanyị ọfọ m na-agọrọ gị tata bụ na ị ya-alụ hotel lụọ fuel station ọfọ m na-agọrọ gị tata bụ na ị ya-alụ company ọfọ m na-agọrọ gị tata bụ na ị ya-ego moto ọbụla agụrụ gị agụụ onye kwe chi ya ekwe ebe ọ bụ na-emele ibe gị ga-emelele gị onye ọbụla sị na ọ ma-emere gị onye ọ bụ ga-anwụ ọnwụ ike ngwa gekwa ntị na rule before a gaba na mmiri nke izizi nwaanyị nọ na nsọ isona anyị wee chu mmiri ọ bụrụ na ị ga-eso anyị wee chu mmiri biko ịbanyena n'ime mmiri nọdụ n'ugwu ma ọ bụ na ị nọ na nsọ nọdụ n'ebe ọ bụ melụ ndị ọzọ ga-emelụ gị nọmba tu iji mee ibe mmadụ nye nwena nke ịta ụtara atọ ụta wati na ịta ụtara nọ na mere iji wee welie nọmba tiri Gekwa ntị i rugo gekwa ntị ikwena ka mmadụ nalị gị ngozi gị kedu ka mmadụ ga-esi wee nalị gị ngozi onye zọọ gị ọkpa onye zọọ gị ụkwụ ọ bụrụ na ọ sịrọ gị sọrị ị gwa onye sị ya nna sọrị ịzọ m ụkwụ na-egekwa ntị onye kwaa gị aka ịkpọ ya ime ya ya ọ bụrụ na ọ sịrọ gị sọrị ịkpọ ya nna sọrị ịzọ ịkwa m aka achọrọ m ka onye ọbụla kpasuo gị iwe mmiri nwere nsọ ma ọ bụrụ na ị darọ nsọ mmiri na mmiri ga-agọzi gị achọrọ m ka i wee iwe ọ bụrụ na anyị agaba na mmiri ijide kandụl ọ bụrụ na ị ya achọ akwụkwọ ị ga-eji wee tinye ya ka ọ datụna mmadụ ijide insens jide ọfụma ịda n'ihe mmadụ akwaba aka chekụlụ onwe gị achịkụlụ ịkwa na mmadụ aka jisie ike ka ijisie ike kwuo ife ọ bụ iji maka ya wee bịa agwakwala m gị sị gị ọ mụ kpọrọ gị sị gị bịa mana ọ bụrọ mụ ka ị chọta o nwere mmụọ sị gị bịa ka ọ gozie gị maka na ọ na-agozi ndị ọzọ Ee? mmụọ bụ na-agọzi ndị ọzọ iwu bụ na ọ ga-agọzi gị ma ọ bụkwalụ na ị kwe na-ege ntị na-ege ntị ka m gwasịa gị rule and regulation ọ bụrụ na ị ruo na mmiri ọ nwere ụdị ọfọ ị ga-abịa ịgọ na mmiri mmụọ ama ege gị ntị adị m agwa gị sọsọ na mmiri M- arụsị ijebe dibịa ọbụla ka m gwa gị sikrit otu alụ- otu mmụọ si alụ ọrụ ọ bụrụ na ijebe dibịa ọbụla maọbụ jee n'arụsị obodo nna gị maọbụ jee ịchụ àjà o nwere ife ndị ụka na-akpọ ikpe ekpere ọ na ụka batalị anyị akpọbazi anyị ikpe ekpere ọ nala anyị afa ife ndị be anyị na-akpọ ya bụ ịgọ ọfọ maọbụ ịtụ ogu ya ka ndị be anyị na-akpọ ya na ndị ụka sị na anyị na-akpọrọ mmụọ isi ala in real tradition of Igbo land anyị ada akpọrọ ife ọbụla isi ala sie na Chukwu Okike Abịama anyị ada akpọrọ Chukwu Okike isi ala na ịchọ ịgwa Chukwu okike okwu anyị ebute oche nọdụ ana ịchọ ịgwa arụsị okwu ibute oche ịnọdụ ana maọbụ ịkwụlụ ọtọ ịnọdụ na-agwa okwu anyị ada akpọ isi ana now otu esi ekpe ekpele na anyị ijele ụka eje m charismatic abụ m abụ m brother there achịrị m ụmụazị block rosary ejere m Mountain of Fire bụrụ prayer warrior ejere m ụlọ ụka m jere m ma agụta ya ọnụ now otu ba si ekpe ekpele

na-ege ntị na-ege ntị ọ bụrụ na ị wụ chi ndị si otu ọbụ ekpe ekpele ọ bụrụ na ba kpesịa ọ na-afịa arụ ọfụma imelụ fa maka gịnị ọ bụgodulu na Chukwu chọrọ imelụ gị ife ị na-edisturb ya ọ marọ ife ị na-ekwu kwuonụ ofu okwu ka amara ife ị chọrọ ngwa gee ntị otu esi eje na arụsị na ọ dị ka otu ị ya-esi wee bịakwute m kịta ị ma bịakwute mmiri enwe ilo sị ya mmiri enwe ilo mmiri enwe ilo ọya nye m ego ọya nye m ego ọya gozie m ọya bunye m enu mmiri enwe ilo m moto mmiri enwe ilo ewe ife m ya-eme bụ m mee gịnị sị gị na ịbụ ndị isi ọnụ gị ukwu ngwa gewa ntị otu ndị be anyị si agọ ọfọ ana m agwa gị ka iuzu di ya maka ụfọdụ sị na ba marọ ka esi agọ ọfọ otu ndị be anyị si agọ ọfọ ma ọ bụrụ na ije na mmụọ ọbụla dịka otu a ị na-eje na mmiri ka mmụọ wee mee gịnị nụ onu gị otu ị ga-esi wee gọọ ọfọ bụ ịbata ife ndị be anyị na-eme bụ first of all bụ introduction ije fụ onye afa kịta ịgba afa ife izizi ị ga-eme dibịa nye gị ọ sị gị kwuo afa gị ikwuo afa gị kwuo afa obodo gị ewee jụwa i wee jụọ m gị ya ajụsịa ndụ m ọ dịkwa ewee gbaba afa now ndị Nollywood melụ ndị otu ndị otu Obi Igwe na Uwaezuoke nọ n'ebe a taa ndị otu ha ba melụ anyị na-afụzi omenala ka one kind magic something na-egekwa ntị otu ị ga-esi wee kpee ekpele na mmiri ị ga-esi wee gọọ ọfọ na mmiri ị ga-esi wee tuo ogu na mmiri maọbụ mmụọ ọbụla ijelụ bụ ịbata lue ilue na mmiri gị na-ekwe ya eze nwaanyị sọbalị mmụọ ọbụla a sị na e tuo mmadụ afa ugboro n'atọ ọ mara nya ka a na-akpọ mmụọ ọbụna i jelu dịzi ịgbara nya bụ mmụọ okwu tuo nya afa ugboro ịtọ mmụọ ọbụla dị n'ala Igbo i jelu tuo nya afa ugboro ịtọ ị batalụ ị kpọọ nya eze nwaanyị sọbalị eze nwaanyị sọbalị eze nwaanyị sọbalị ọ gwadị mmụọ bụ ịkpọ afa gị afa obodo gị obodo i bi just mini introduction to introduce onwe gị obodo i bi ị gwa ya na nke ị bịalụ tata bụ afịa tata nụnwa bụ tuofu kwa gịda anya abaghị eke ifere ngwa ọbịa tata bụ afịa eke na o nwere ife i ji maka ya wee bịa ị fụghị na nkata ka gị na mmụọ na-akpa nkata ka gị na mmụọ na-akpa na ife ọ bụ i ji maka ya wee bịa bụ mee m ka i mere ibe m ọ bụ ajọ ife ị na-ajụzi ya mmụọ ị sị ya mmụọ. Ya, onye mgbe ndị be anyị ji eji eji eji inu ọ sị ya, mee m ka i mere ibe m ọ bụ ajọ ife now ndị kwuru okwu a ọ bụ na ọ bụ na na ụdị mmadụ magada na ike nwa bụ na m na-ekewa 1000 na-ekewa 1000 ka anakọtazi ya nke gidezi ya si na mama Nkechi bịakwute m wee sị m jụọ m ajụjụ ọ bụ mee mụ ka i mere ibe m ọ bụ ajọ ife mụ nzara gị mba maka na ị manụ na mmụọ sị gị mmụọ sị gị ee na mmụọ sị gị mba na ọ bụrọ ajọ okwu ife mmemme gị bụ mgbalu ya bụ ife mme gị na ya gị ife m na-agwa gị ebe a bụ otu ị ga-esi wee na-anata mmụọ bụ na ife i wee sị ya i wee sị ya ọnọdụ gị dịka ị na-akpasa your father maọbụ your mother nkata wee sị ya akpapụgo onwe m onwe m n'afọ kedu ihe mere na o ji wee bụrụ na m na-azụ afịa ebe afịa ndị ọzọ a na-aga nke m ada aga eze nwaanyị sọbalị mba n'anya na m abịago n'obi gị ka m nọ ife ata mmadụ ihe chetabela afọ niile taa wee bịa i wee sị ya ịmakwa ego na m gbafu wee bịa ije ịmakwa ofu onye ego na m gbali wee bịa ije ọ bụgodị ụlọ mmadụ buru gị free wee bịa ma mmadụ kwụụrụ gị ụgwọ ị sị ịmakwa na m kwesịrị ịdị na-alarụ ụra kịta eze nwaanyị sọbalị sị ya na ife na ime na ibe m na ị ya-emere m nke m na ife ị ga-emeli m izizi ị fụ na nkata ka ị na-akpa ị ga na-echeta ife ị ga na-agwa ya ee na ife izizi ị ga-emere m ọ bụzi ebe obodo oyibo dị gị mkpa ị sị ya na ị ya-eje obodo oyibo ọ bụzi elu na visa ka ị na-achọ na ị ga-enweta visa ọ bụrụ na moto ị sị ya na ị ya-egonu moto na arọ nụnwa bụ 2023 ọ bụ ka arọ agbanara gị n'ọsọ mmakwa na ịjụla ajụ ma mma mmekwa na ọ ya-enyelili gị ego ka i go moto ibe gị na-ego i wee sị ya na ụlọ na ibe gị na-alụ ị lụọ nya ọsọ n'ọsọ nye biko na nye nyere gị ụlọ nke gị ị fụgo na nkata ka ngị na mmụọ na-akpa o nwere ife ga-eme ka nya bụ mmụọ dị anụ na nya bụ okwu ị na-ekwu ịfụ onye i bido in one single sentence ị na-agwa mmụọ ife ọ ga-ekwu ị na-agwa mmụọ ife ọ ga-anụ ị na-agwa ya mmụọ ọ na-anọ gị nso a na-egere bụ ife ọ bụla ị na-ekwu ngwa gekwa ntị mmụọ ọbụla i jelu mmụọ ọbụla i jelu mmụọ obodo onye ọbụla i jelu a sị na a na-esi n'ụlọ wee mara mma wee mee gịnị i mekata ma na-agọba ọfọ na mmụọ be mmadụ gọsie ọfọ ma ga kpọkuru mmụọ be nna gị maka na ọ bụrụ na mmụọ be nna gị ekwenyerọ ka nya bụ mmụọ meli gị nya bụ ife i kwuru o nwere ife ga-eme ka ọ mee ya maka na mmụọ maara ibe ya ee ife m na-agwa gị ebe a na ọ bụ expo ka m na-enye gị ife mere na o ji wee bụrụ na ụfọdụ ga-ejesi na mmụọ ngozi ama ndeleba nna chọrọ iji ego mere m ahụ ee a sị na obi a nwere ibutere utu nkenye ntị na o nwere mgbe m wuru okwu nsị ya okwu onye nyetụkọ m ndị ọrụ ụlọ ọrụ ka nzukọ ndị m mere odogwu nsonye ndị e mere na awụrụ m nwa na-emere odogwu ọnwa sọbalị na-ekwu okwu afọ nze ebi okwu na-egekwa ntị na-ege ntị na ọ bụrụ na i lue na mmiri kpọkuo mmiri be nna gị kpọkuo chi nọrụ gị ụwa expo ka m na-enye gị ọ bụrọ sọsọ na be m o mmụọ ọbụna i jelu ọbụna ị kpọrọ chi gị ọbụna chi gị akwadorọ na asọbalị ga-emeli gị ife o nweghị ebe i ji azụ eje kpọkuo mmụọ dị be nna gị kpọkuo ndị ichie ndị ichie bụ ụfọdụ ama ife bụ ndị ichie ndị ichie bụ nna m nna m kịta nna m bụ nwakalọ nna m nwakalọ nna m ofieli nna m nwafe nna m ọnụọra nna i bido kpọba afa ma ụmụnne nna gị kpọba afa ba sị ba na ọkwanụ gị bịa na nke gị ama dịzi n'iche meenụ m ka i mere ibe m ebe ndị ọzọ na ba egobego moto ba alụbago ụlọ na mkpu na mkpu kedu ihe mezi na nke m- nke m ga-ejizi wee dị iche ka ị lụọlụ m nye m ego ka m lụọ ụlọ nye m ego ka m goo moto nye m ego ka m mee nka mgbe i ji wee kwubisi okwu a wee gwusie anya ibie anya my brother na one thing ị ga-ama eh, ihe ị ga-eji wee male ma sọbalị ọ kwụ n'ọkụ ka m sụa ka unu si asụ ihe ị ga-eji wee male ma sọbalị akwụ n'ọkụ ụfọdụ n'ime unu lọrụ nlọ wee bịaba ebe a lọrụ nlọ maka ebe a obodo a ebe a rịa m tata onwe lọrụ nlọ wee bịaba ebe a very well ịlọrụ ọ bụrụ na ịjọzụ lọlọ na ịlọrụ nlọ maka sọbalị ikekwe ọ bụrụ mụnwa ka ịfụ na-ege ntị nke ga-egosi gị na ịkwụ n'ọ- na ọ kwụ n'ọkụ ngwa gee ntị ọ bụrụ na ị laruo ọzọ ị ga-alọ nlọ ọzọ from now to one week time iji ụfọdụ ga-alọ nlọ ma ba dinara ana ga-egosi gị na ije ị bịara ebe a abụrọ obere ije na ife afụ sọbalị na-emelụ ndị ọzọ na ị ga-afụ ya n'anya wee kwelụ na ife omenala bụ bụ seeing is believing ọ bụrụ na ịfụrụ n'anya ikwe na na nke ịfụrụ n'anya ya ka ị ga-ekwe na achọrọ m ka ịchịkọba mmụọ gị ọnụ mmụọ gị ka ị ga-achịkọba ọnụ ebe a ọ bụrụ na o ruo mgbe a ga-agọ ọfọ uche gị anọ na na yard maọbụ uche gị anọdụ na church maọbụ uche gị anọdụ ndị nọ gị nso ndị nwere ike ịfụ gị wee sị ị bịalụ be mmiri ị na-ejechekwu na alụsị wepụ uche na ụdị ife a maka na ibulu ya n'uche ị ma na mmụọ gị ga-adị very very weak ọ ga-adị disappointed mmadụ na be nna gị so gị bịa ije a Eh? ma mmadụ na be nna gị afụ ga-eso wee soro sọbalị wee gọzie gị ma ọ bụrụ na ifele emebe gị ifele emebe nya bụ mmụọ ịma na ịnaba ịgbala aka wee naba mana ekpere m tata bụ na o nwerọ ka ị ya-esi wee gba aka wee na now ọ bụrụ na anyị erue na mmiri ị kwana mmadụ aka a ga-ebu ụzọ gọzie mmiri mgbe eji wee gọzisie mmiri ewee kube mmiri agọzisie mmiri kpesị ekpele na-ege ntị asị gị kube wee kube ka mmụọ niile a ga-akpọku ka ba niile wee nwee ike wee nọdụ n'ọlụ i wee kuru mmiri i wee bụ ya nọ mmiri ndị na-achọ nwa ma mmiri ka ịkpata ego ma mmiri ị ga-efe na shop gị ma mmiri ị ga-eji wee na-awụ arụ ma mmiri ga-eji wee mebie ọgwụ weli mmiri a jee na be nna gị asị gị na ọgwụ dị jee fee mmiri ebe a ka m gwa gị na mmiri na-agbaru ọgwụ ekwentị adị m egwu ya ka ọ tọọ gị ụtọ na ama ka ọgwụ ara na ọ baa na mmiri ọ lụọ ọgwụ ọbụla akpọrọ afa n'isi gị ọgwụ ọbụla agwọrọ afa n'isi gị ọgwụ ọbụla agwọrọ be dibịa ọgwụ ọbụla eliri n'ala ijesie taa ọgwụ a ga-agbapụ ọsọ na be nna gị asị na onye gbochi ya ekwe mana ebe ọ bụ na ikwere ọ ga-emerụ gị na ọ bụ na anyị erue na mmiri ewee kpesịa ekpere ikuru mmiri jeje anyị ama agba ọsọ this year maka ma ụfọdụ na-agbaba ọsọ a na-akwatusi ụfọdụ zọọ ụfọdụ ụkwụ so anyị ama agba ọsọ anyị ga-eji nwayọọ nwayọọ wee na-aga ijiri nwayọọ nwayọọ ịkwala mmadụ aka jiri nwayọọ n'ihe mmụọ bụ mmụọ bụ na-efegharị n'ikuku ọ bụrụ onye nọ n'iru ka ọ na-afụ o nwere ike ọ rapụ iru ọ gaba n'azụ si o je si n'azụ goziri bịaba Ee? ịgbana ọsọ ịkwana mmadụ aka ejiri nwayọọ nwayọọ ebube na-eji wee ruo na mmiri ife ọ bụla ibe gị na-eme ị na-eme gịnị mgbe ọ bụla iji wee mesịa anya

mmadụ akwụsịa ụgwọ ọ kwụọ ọzọ ọ kwụọ ọzọ ọ kwụọ ọzọ ọ bụrụ na o nwere ego o jee bite ebuka ọ bụrụ na ọ kwụrọ ebe o bitere ego a nara prọpati ya ife m ji wee na-agwa gị okwu a bụ na eme abụrụ abụrụ ajọ ife famili ndị nna nna anyị fa ife anyị nọgide bụ pay back na-ege ntị mmadụ ruru na mmiri ka ị ga-edesizi afọ mgbada niile iji na bil mgbada ọbụla iji na bil ị gaba ndị mmiri gaje ejidele gị maka na ndị mmiri na mgbada adịrọ mma alụsị dị n'ala Igbo na mgbada adịrọ mma maka na alụsị dị n'ala Igbo na ndị mmiri ma ọfọ ọ mgbada bịara buru ya buru naa be fa mgbada tọlụ nna m na nna gị mgbada ji ji anyị wee sikwa ọnya gorilla sikwa ọnya agụ sikwa ọnya were anyị fidie

na-ege ntị na-ege ntị onye na-anọrọ ebe e si wee nie ozu na ọ bụ ọ chọọ ịbọ bido n'ọkpa na-ege ntị mgbada bịali be nna anyị bịa buru goldu dayamọndụ silva evritin dị na be anyị naa be fa were ya bụrụ ọgaranya

ọ bụrụ na ị chọrọ nwa wee bịa ebe a ọ bụrụ na ị chọrọ nwa wee bịa ebe a na ọ nwa ka ị na-achọ ekwuru m na o nwere ife ga-eme ka ọ ga-ede aga na gị tupu o luo june ọ na-elu june ọ bụrụ ị dịgo ime dịka 5 months or 4 months or 3 months pregnant ị na-amụ ị na-amụ ejima na-amụ nwa nwoke na-amụ nwa nwaanyị ekwuru m na ọ adịla gị na mma eji m ala anụnwa gee ntị ka m gwa gị ife tata ji wee dị ngidingi ife tata anụnwa ji wee dị ngidingi bụ na mụ kara olili eze nwaanyị sọbalị mmadụ 12 zụtala efi eji wee lie olili sọbalị ndị butere mmanya m ma gụta fa ọnụ ndị tinyere ego ndị tinyere ego m ma gụta fa ọnụ maka na sọbalị dị na mbụ wee kwadobe nwagadi nwaanyị asakata ma nwagadi nwaanyị ibe ya ji atakili ya n'ofe nye ya ete mba alị ya na-abụ tinye n'ofe ka ọ tinye tọnarị ya nwa afọ nwa agadi nwaanyị ibe ya ofe sọbalị ya-atọnarị ofe ndị ọzọ ebe ọ bụ na eze nwaanyị sọbalị menwuru wee jiri aka kwadolu onwe ya olili olili nụnwa ị bịara ebe a mgbe ọ kwadoro na nke ị fụrụ anya ka ị maka nke ị na-afụrọ anya nekwere moto gị buru nke ị fụrụ anya bụ efi nke ị fụrụ anya bụ ego eweta nke ị fụrụ anya bụ ego eweta kedụzi maka ego ọ debere gị na mmụọ sọbalị kwadolu gị na anyị ejiri ụjọ wee biri anyị ejiri ụjọ wee biri tupu ị na-analu tupu ị na-analu ị ga-afụlịlị ife ọma ga-emelụ gị onye ọbụla sị na ọ ma mme n'iru ya ọ ga-eme n'azụ ya onye ọbụla sị na nya ama ndị ndụ fụ gị ya bụ ike ya onye ọ bụ ga-anwụ onye gị ji maka gị wee jebe ajọ ije jee gwọba ajọ ọgwụ jee mere ajọ ife anyị kwuru sị na tupu ị na-analụ ilu luz na onye na-anọdugo na akwa ọya ọgwụ ọbụla a gwọọlụ gị adị m ekwu ka mmadụ adị m ekwu ka pastọ adị m ekwu ka prọfet adị m ekwu ka dibia eji m afa mmụọ dị be nna gị wee na-ekwu na ọgwụ ọbụla akpọrọ gị afa wee gwọọ na ọgwụ ọbụla mmiri ga-agbalụ ya ebe ọ bụ ife niile na-ejere gị ajọ ije onye kuru mmiri ṅụọ

ife wa bịa tata bụ ka fa yasaa ife a na-eme yes maka nke eze na-esili ọra ndị fụrụ ya n'anya ka ọ na-esili na-esikwazị ndị ga-eme gịnị ndị ga-akwatu ya ee ama m na e nwe ndị bịara tata ka fa bịa fụ ka na mmiri wile a ife ọ na-akọyeri ga-abịa gara ga fụgo ụfọdụ bịara ebe a ife ọ bịa tata bụ ka ọ cause distraction mana fa enega anya ọ bụ na ume na-ezu ya ama m ka fa dị mana gee m ntị ọ bụrụ na i kwe ka e zulu ngozi gị e zulu ngozi gị gị na mmadụ akọkwana ọnụ ebe a ọkanazị ụmụ nwaanyị ọkanazị ụmụ nwaanyị ekwene ka mmadụ nalụ gị ngozi gị maka na ị bụ nwaanyị kama kpụrụ mmiri n'ọnụ onye na-agba gị gba ya nkịtị ekwuru m sị na ọ bụrụ na ị chọrọ di wee bịa na iwu bụ na ị ga-afụlị di ga-anụ gị na-ege ntị na-ege m ntị o nwere ife na-eme anyị ife ga-eme ngị bụ nwa okorobịa bụ ịnụta nwaanyị na-ekwerero na mmụọ dị be nna gị ọ bụrụ na ị chọba nwaanyị chọba nwaanyị na-eme omenala ọ bụrụ na ị na-achọ nwaanyị chọba nwaanyị kwenyere na omenala i negharịa anya n'akụkụ i lele ya n'akụkụ i lee ya anya ị jụọ ya are you single ọ bụrụ ọ dị single nwanne nakwanụ ya number o my brother my brother ndị mmiri ga-ebupụtali gị ezigbote nwaanyị nekwe anya nekwe anya ọ bụrụ na ngị na enyi gị nwaanyị so wee bịa ebe a jidesikwa ya aka ike maka ọ ga-afụkwa nke tọọ fada ngịnwa na onwe gị ga-afụkwa nke tọọ bịa ti jidesikwa ya aka ike my brother the best thing ga-eme gị bụ ịnụta nwaanyị onye mmiri ịnụta nwaanyị na-eme omenala maka gịnị ọgbanje nwelu ego surplus ọgbanje gee m ntị ọ bụrụ na ị bụrụ ọgbanje ị ma na ife kọ gị na-ege m ntị na-ege m ntị ọgbanje nwere ike bịa ụwa ọ bụrụ na ego adịrọ n'akara aka ya o je bite ebite ọ nachia azụ je bite ọgbanje ibe ya o were ego pụta o nwere ndị nụrụ nwaanyị tata ụzọ fa emepe ụjọ ịtụ ịnụ nwaanyị atụzila gị ndị ị ga-anụ nọ ebe a Eh? nwaanyị ị ga-anụ nọ ebe a anyị sị agwụ na-adị mma ka ọ nụta agwụ ibe ya agwọ na-adị mma ka ọ nụta gịnị agwọ ibe ya ewu ga-adị mma ka ọ mee gịnị ka ọ nụta ewu ibe ya ọchịcha ga-adị mma ka ọ mee gịnị ka ọ nụta ọchịcha ibe ya ndị bụ onye kwetara na omenala nụta onye omenala ị ma maka why o nwere ihe m ji agwa gị ya o nwere nwa boy m lụrụ ọrụ rụsịala ọrụ kpọbatara ya chi ya agụgụ m aka na social media kpọbatara ya kpọbatara ya chi ya n'okposi o bulu chi ya naba o luo dọba chi ya ego batawala ya this boy gbaa ana lụọ ụlọ n'ọnịcha wee nụọ nwaanyị mbọsị ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọ gwa m o wee nụọ nwaanyị wee nụsịa nwaanyị wee rụzielu nwaanyị wee bata mgbe afụ ọ nụziri nwaanyị ka nwaanyị ya nere anya wee fụ okposi chi ya wee kpọọ anya ọzi ya sị na okposi chi ya na nya na okposi ya ama ebi n'ụlọ a na nya na okposi a ama ebi n'ụlọ a na kama ya ife dị egwu ofu eme na-ege ntị na-ege ntị this boy na-anya moto chi ya goziri ya ọ na-agba moto rụọ ụlọ this boy wee jiri ifele na ọ nụta nwaanyị ọfụụ marụ mma wee je buru okposi chi ya wee tinye na dustbin ndị na-ekpofu abịa wee buru okposi chi jee wufuo ife niile ọ na-eme wee gbochie o wee makwala ezi be m o wee bịa be m afa ka anyị nọ chi ya wee gwa m mụ gwa ya na ọ mere alụ na ọ ga-akpụ alụ ife mere m ji wee na-akọrọ gị akụkọ a bụ lụta nwaanyị na-eme omenala nwaanyị kwenyere n'ife i kwenyere nwaanyị ga-abụ ị sị ya ka unu pụta o solu gị ka o meere gị ka nya bụ nwaanyị kwado gị ka ife ị na-eme wee gaba maka na onye ọbụla nụtara ezi nwaanyị nụtara ezi ife ịnụta nwaanyị bụ nwaanyị nke na ya machiri ife ọbụla ị na-eme akpọ ya ekwu ma m kwuru sị na ọ bụ na ị na-achọ nwaanyị ịfụgokwa ndị na-achọ di lekwa anya jụọ onye ọ na-achọ di jụọ onye ọ na-achọ di wepụwa ifele o wepụwa ifele wepụwa ifele ọ nwekwara ndị si otu a ọ gwa ndị bịara ebe a n'ụwa nụọ ibeba

ikwena ka mmadụ nalị gị ngozi gị ee ana m agọzi aka niile sọpọtụrụ olili a ma ndị kpụtara efi ma ndị tinyere 1000 ma ndị tinyere 2000 ma ndị tinyere 100,000 ma ndị tinyere ego dị iche iche ma ndị chọrọ itinye ma ba afụrọ ego fa ji wee tinye ma ndị yọrọ mmadụ ka ebutebe eh, ma ndị sị na ba abịawurọ ba nọ na social media unu niile ka m na-agọlụ ọfọ ekwuru m sị na ọ ya adịrịrị gị na mma ebe ị kọlụ n'ubi mmụọ mmụọ ga-akọ n'ubi gị ife niile mara mma n'ụwa anụnwa ife niile mara mma n'ụwa anụnwa bụ na mmiri ka o si

onye na-ekwetarọ kwetara ya onye sị na nya ekwetarọ na ọ ya adịrị gị na mma kwetara ya iwu bụ na ọ ya adịrị gị na mma mba biko unu n'anya unu afụ na ife bịara ebe a karịrị oche ife bịara ebe a ife bịara ebe a karịrị oche biko unu akọna m ọnụ na mụ bụ nwa ogbenye abụ m nwa ogbenye ana m eme otu na mụ ra ndị ibe m na-akpatasigo ego ma m akpatabeghị gekwe ntị gekwe ntị ihe kpatara ya bụ na ụfọdụ ihe kpatara ya bụ na ụfọdụ ka ji 15 naira abịa agba afa na be m ụfọdụ na-abụ ba gbasịa e nye ba transport ụfọdụ na-eji 1000 na-agba ebe ibe m na-ana 200,000 na-ana 100,000 na-ana 50,000 na-agba afa ma mụ ada ana otu ahụ so ịkọna m ọnụ na ọgara ọlụ mụ biko kama ya ọ bụrụ na o wute gị ọ bụrụ na o wute gị na oche adịghị ebe a ị bịa were 200,000 bịa gbaa afa be m ka mbọsị ọzọ ka m fụ oche m ma ebute na m akpatabe ego abụ m nwa ogbenye mbọsị nna gị na agwụ ga-asị gị ngwa bịa ife nwa ogbenye ibe gị na nwa ogbenye ibe gị na-eme ya bụ ife bịa ife nwa ogbenye ibe gị na ọ na-abụ onye budo onwe ya na chi eme gị na chi gị ebunye gị elu ebe ị rapụrụ ụlọ ọgaranya nna gị lụrụ ebe ị rapụrụ ụlọ ọgaranya ị lụrụ wee bịara ife nwa ogbenye dị ka mmiri enwe ilo chi goziri nwa ogbenye dị ka mmiri enwe ilo ya agozi gị ebe ị rapụrụ be nna gị wee larụ na Igbariam tata chi na-agọzi ibe na-abịa na Igbariam ya gozikwa eze nwanyị ntị ịma na ụfọdụ n'ime unu amaghị ezigbo afa ya Igbariam na-akpọbili ya afa akpọbili na-akpọ ya sọbalị ịma ezigbo afa ya gwa onye ọzọ ezigbo afa ya bụ ọsọ abaalụ m chenye cheche okwu eche ọsọ abara m chegodi ya ife o gosiri bụ na ọsọ ị gbatara ebe a tata ọ bagoro gị ọ ga-abalili gị ọ bagoro gị ọ bagoro gị ọ bagoro gị na mma n'afa chukwu na ọ dị n'ụwa obere oge anyị ga-aga na mmiri chịkọba mmụọ gị ọnụ chịkọba mmụọ gị ọnụ mmadụ anụna ọgụ mmadụ ewena iwe mmadụ akwana aka onye kwaa gị aka ị sị ya God bless you sọbalị gozikwa gị maka na ọ bụrụ na egwu ya ịmana izugoro ngozi ya ọ bụrụ na mmadụ azọọ gị ụkwụ ị wee sị ya sọbalị gozie gị ma ọ sịrọ gị sorry ịmana izugolu ngozi ya ee ma ọ bụrụ na ọ ma ụma ọ bụrụ ha na ọ ma ụma wee zọọ gị ụkwụ sị ya sọbalị gozie gị ngwa gekwa ntị na 12 12 12 12 one one Judas one one Judas Judas ime abalị gwa 10,000 ife nwa ogbenye bụ ka ọ bịa n'ihe ọ bụrụ ka ọ bịa n'ihe ọ bụrụ na ofu mkpụrụ rice bata ka ọ na lie ya otu a biko mana ife nwa ogbenye ka ime gịnị ife nwa ogbenye ka ị bịa ọ bụrụ na anụ elutu gị biko ayịyọ ka m na-ayọ gị gbaghalụ m na ọkwa ife nwa ogbenye ka ị bịa ee ọ bụ na nri elutu gị ọ bụ na mmanya elutu gị gbaghalụ m na ọkwa ife nwa ogbenye ka ime gịnị mmanya adịkwa m na-esikwa nri kama na ọ ma-elutu mmadụ niile o nwe ndị ọ ga-elutu nwee ndị ọ ma na-elutu mana olutu ya anụ gị emechi gị ọ bụrụ na o luturu gị ngozi ya elutu gị ndụ ga-elutu gị so maka ndị bịara ọnwụnwa ọ bụrụ na i ji ọgwụ wee bịa festival sọbalị m ma-agwa gị na atụrụ na dimkpa na ibi ara bụ n'okwu ọnụ na-ege ntị isi na-aka isi chi na-aka chi alụsị na-aka alụsị mmadụ na-aka ibe ya ọ bụrụ na i ji ọgwụ wee bịa ife kpakọta gị ibe nwa anwa wee jiri ọgwụ wee jee na mmiri ị ma-eji ọgwụ gị wee ka ife ị fụ ọ bụrụ na ị nwa anwa wee jiri ọgwụ bịa festival ka ị kụ mmadụ ọgwụ ị ma-eji ọnụ gị wee ka ife ị fụ wee ka ife ị fụ were ọgwụ debe n'ọgbọ were ọgwụ debe n'ụlọ were ọgwụ tụfuo i ji were ọgwụ wee na-anya isi ebe a ịbụrụ a o nwegwo ife anyị debere anyị anyị- anyị anyị na-egwu igwe ka ejiri ọgwụ nya isi o nwegwo ife anyị debere eji ọgwụ anya isi wekwala ọgwụ gị tụfuo wekwala ọgwụ gị tụfuo na ụfọdụ sị na ọgwụ ka a na-agwọ ọ bụrụ ọnụ ka a na-atụ na gọọmentị ọ bụrụ ya ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-achụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-achụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-achụ jee gọzie chi gị rapụ oke ite jee gọzie alụsị